Carla Rowe a d'iarraidh an ceann san a thógaint go tapaidh. Feall déanta ag ar Olwen Carey. Niamh McEvoy ag féachaint chun cinn i dtreo Aherne. Aherne anois. Seo chugainn Healy arís. Healy ag déanamh isteach ar báide. Chuir sí an ceann san trasna. Á! Déanta go gleoite ar fad ag Nicole Owens. Bhí fhios aici go raibh Katie Hannon sa bháide tagaithe amach agus leis an lapa thairis Hannon.

Agus botún, níl aon dabht in aon chor fé sin, idir Chiara Trant agus is dóigh liom go n-insíodh an ceann san a chur trasna an bháide agus, bhuel, ní féidir é sin a dhéanamh. Yeah, botún atá ann ach an-chríoch ar fad aige Róisín Tobin atá ann. Carla Rowe, treabhadh léi, féachaint chun cinn, tá cúnamh aici. Ar thaobh na láimhe deise, seo chugainn Molly Lamb, thar n-ais i dtreo Rowe. Rowe ag féachaint chun cinn, Sinéad Aherne, oh! Sinéad Aherne báite san eangach. Bhí McEvoy ina teannta ach ní raibh sí ag teastáil. Captaen Bhleá Cliath, scór eile aici. Yeah, cad is féidir a rá, a haon a naoi scóráilte ag an bhean seo inniu agus cad é mar thaispeántas atá tugtha aici? Sár-chríochnú ansan aici, ní raibh aon seans ag an gcúl báire ach mé ag rá duit,

along that vein but anyway you are Laoch na hImeartha comhghairdeas leat Nicole agus tá Marie Hickey, Uachtarán Cumann Peil Gael na mBan anseo chun an gradam a bhronnadh uirthi.
Kelly, bús ceart aici. Suimiúil go bhfuil Louise Ní Mhuircheartaigh ag gluaiseacht amach an lá deireanach i Mala bhí leithéidí Sarah Houlihan a bhí i mbun gluaiseachta ach an triúr sa líne lán tosaigh ag comhoibriú, an t-ógánach chun é a chríochnú. Gluaiseacht den scoth. Tá sí seo tagtha aniar aduaidh orainn go léir.
Iontach ar fad arís ó Ciarraí, bogann siad an liathróid chomh tapaidh síos na páirce. Liathróid iontach isteach agus arís ní raibh éinne santach, chas sí timpeall ar an gcúl báire agus leis an gciotóg an uair seo díreach tar éis an líne sin a tharraingt. Kelly Mallon ag an taobh eile. Agus ar deireadh thiar ón gcic amach, ceann eile buaite ag Ard Mhacha agus an turas seo Mackin, imreoir idirnáisiúnta sacair, ní dhéanann sí aon bhotún ansan. Sin é chas sí ar an gciotóg agus díreach ní raibh seans ar bith ag Fitzgerald leis an gceann sin. Arís an cic amach sin ag cruthú fadhbanna do Chiarraí agus arís Ard Mhacha tar éis é a bhuachaint. Níl aon cheann buaite ag Ciarraí óna mbáireoir fhéinig. Agus ó chuaigh Mackin isteach mar lántosaí, tá claochlú iomlán tagtha ar chúrsaí don Chreat amach. Cúl iontach ar fad. Iomaitheoir do Chúl na Bliana cheana féin. I mean, bhí seans nó dhó aici níos luaithe. An-liathróid istigh ansin di ó Caroline O'Hanlon. Tugann Aimee sracfhéachaint amháin agus arís ní raibh seans ar bith ag an gcúl báire. Gleoite ar fad. Ard Mhacha ar an ionsaí arís.
Sé díreach agus ruathar maith ansan anois aige Aoife McCoy. Bláithín Mackin isteach arís agus tá an-chuid spáis ansan tógtha go diail ar an bpreab ag Mackin! Bhuel, d'fhéadfadh sí cheithre chúl a bheith faighte aici ach tá Laura Fitzgerald tar éis dhá shábháil den scoth a dhéanamh. Tá, cinnte. An-liathróid isteach ansin agus déanann Mackin iontach chun casadh ach arís Fitzgerald le sábháil iontach. Bhíomar ag rá nach raibh na ciceanna amach róchruinn ach tá sí tar éis dhá nó trí sábháil iontach a dhéanamh agus Ciarraí a choimeád ins an gcluiche seo. Tá go deimhin agus Louise Ní Mhuircheartaigh ag fánaíocht anois. Buailte isteach tapaidh ó Donoghue, tomhaiste go maith aici agus arís iompaíonn sí chomh tapaidh a bheith anseo. Rodgers cliathánach léithe ó Ní Mhuircheartaigh ón dtaobh eile. Deis ar an gciotóg, isteach i lár slí, Anna Galvin, ach tá tranglam ceart roimpi amach ach tá sé neadaithe! Ní mór an slí a bhí ansan aici agus tá siad cothrom aige cúl san Anna Galvin.
Cúl iontach ansin ó Galvin bhí mé ag ceapadh go raibh an rogha mícheart déanta ag Muircheartaigh mar bhí an méid sin imreoirí thart timpeall uirthi ach chas sí díreach an taobh istigh agus ní raibh seans dá laghad ag Mallon ins an chúl díreach isteach ins an chúinne.
Seans go mbeidh díomá ann acu nach bhfuilid b'fhéidir cúpla pointe eile chun tosaigh. Mar sin an babhta seo pé leoithne atá ag séideadh, beidh sí le hArd Mhacha. Sa leath seo. Ach láithreach Anna Galvin arís i mbun ruathair agus Caroline O'Hanlon a d'iarraidh gan cic saor a mhealladh ach b'fhéidir gur fearr cic saor ná cúl a ghéilleadh agus go deimhin féin Louise Ní Mhuircheartaigh. Bhuel, bhíodar beagáinín támáilte ansan le Anna Galvin ag gabháil tríothu isteach agus b'fhéidir go raibh sé ceart dó teacht níos luaithe. Sin é go díreach an rud ceann chéanna a dúirt Robbie agus é ag taispeáint ag leath ama. Thiomáin sí díreach chun tosaigh ansin. Ní raibh éinne siar le Louise nuair a ghortaigh. Rinne sí an rud ceart, chas sí ar chlé agus díreach isteach in sa líontán. Hannah O'Donoghue, Laoch na hImeartha. Hannah, comhghairdeas leat, many congratulations. Hannah, this is your first time, I think, starting in a senior championship game for Kerry. You're 16 years of age and you scored 1-4, ending up with player of the match today. So describe me, first of all, playing, what it was like to play out there today.